alright ndị be anyị na-atasigo ụla ụtụ from my own end ndị nna anyị nọ n'ebe a ogbuevi ogbuevi ndị nne iyom iyom unu mma niile ana m ekene unu nke onye chiri nya zere um, ive m ji bịa n'ụtụ a bụ na etetele m ụla ụtụ na-enwe aṅụle dị gbure nna m ụtụtụ ọma tago ụla ọhamadike nwa George mgbe a bịazie na um, ọgbakọ anyị nwa bụ Anam Voice uh, ozi izi m vụlụ bụ ọnwụ ọnwụ ọnwụ ọnwụ ọnwụ onye nke ede mana nke m tili mkpu bụ nke nwanne anyị nwoke bụ Oga Nzedigwe Nzedigwe Nnasho o dere bụ ndị si I think Indonesia maọbụ ebe na wee bata ya bụ na ive anyị na-ekwuzi ive anyị na-ekpe na Anam na bụ ọnwụ ọnwụ mmụọlanị mmụ ndị ikom mmụọlanị bụ ndị ọbụla ọba bụ nna bụ ndị bụ Anam echi maka na mmụ nwaanyị na o nwere onye ji n'aka na aba niile ya nọ si na Anam mmụ ikolobịa anyị bụzi ọnwụ eh, ọ jọrọ njọ bụrụ ive mwute mana mụ na onwe m sa mụ na onwe m ọ bụrọ nke igwe mmadụ ọ bụrọ m ive nkụja chacha ọ bụrọ m ive nkụja ive o jiri ọ bụrọ m ive nkụja bụ na ọ bụrọ tata ka m malụ nke m ji malụ mmadụ na ụdị ive a ya abịa na Anam maka na ọ bụrụ na ị bụ onye ụka as in a Christian ị ma na Bible the book of Revelation si gị ome mma melụ gava ome njọ melụ gava ọ bụ na ị bụ onye ọdịnanị ị ma na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ya wọrụ na nature ya bụ chukwu kere ụwa ya balance ive niile anyị na-eme ive o jiri ata amụ beta ọ nara ewute m rinne bụ na ọ bụzi gị ọ bụrụ nwanne gị ọ bụzi nwanne gị ọ bụrụ ọhụ gị maọbụ ọ bụrụ nwanne ọhụ gị ya bụ na o metụ ovu onye na o metụgo mma niile hụrụ m ka ị sị okay na ọ bụrọ nwanne m nwụrụ ọbụna anya bụ ive a na-emekpere m arụ na nwanne m mmadụ di ya kekwa na ibebe na enwere m ọgwụ n'ebe nwere maọbụ na o nwego arụ mụ na ba ji jeko mbụ ya bụ na o metụ ovu onye na o metụgo mma niile mana ive na-eme e nwe nke ya eme n'iru kaka eziokwu ka m na-agwa anyị nke ya eme n'iru ka ihe o ji bụ na nke ya eme n'iru ka bụ na ive anyị na-avụ nnọọ bụ result of our actions and inactions maka echetara m na na conference anam transformation movement conference anyị na mmiri na enwere ụmụnna anyị na-abụ uh, Ikechukwu Francis Chinwụba nakwa that of my brother Anthony Shibata bụ topic ive a bịalị treat bụ maka ife nwa na-eme nke ndị oyibo na-akpọ repercussion nya ka anyị bụ ndị anam transformation movement nakwa ndị ọzọ is not just anam transformation movement mana ihe ji ekwu anam transformation movement bụ na ebe ọ bụ a group m bụ a staff and I'm a member active so ọ bụ na anyị nọ on ground na-eme ive anyị na we are not just advocating for the girl child education anyị bidoro na-eti mkpu boy child education boy child education because ive ya na-eme n'unu n'anya nne na kamara bụ ndị nwa na-eje ma ego mbute ma ọ sị je obodo oyibo je obodo oyibo the educated ones among them are actually not um, in this kind of um, uh, ka ife m ma akpọ ya the the the abnormalities adịrọ rampant within the educated ones na na nwa ga gụrụ akwụkwọ ibiela anị ịlụsị ọlụ ovu mgbe arọ lụsị ọlụ mgbe arọ na bụ bite ego mbite bịa si na ị na-eduji obodo oyibo obodo oyibo nwe nwere ebe a kụrụ ukwu osisi ọ bụ na ego dị o lue ebe ọ wọta ya and then ọ bụrụgodu na nọ ife ị chọrọ bụ ije ive ego mbute in your life na ọ dị gị ka ọ nya bụ akara aka gị gụdịga akwụkwọ anyị na-eti mkpu ya n'ụlọ maka na oke o teka aka nne from Easter day anyị anọrọkwa n'ụlọ bidokwa ekwuwe ndị nne na nna anyị the ugly parenting anyị na-witness na anam is the repercussion we are reaping today and more is to come ọ bụrụ na anyị akwụsịrọ ive maka na nwanne gị nwoke na nne gị na nna gị lụsịrị ọrụ maọbụ na ise ndị be unu ego ba lụsị ọrụ maọbụ na o nwere onye ma bụ onye agbata obi unu maọbụ na ndị be unu mana ọ bụrụ nne gị na nna gị ma peje kama eyi ebite ego zụọ mmadụ n'akwụkwọ ebite ego sị ya jebe obodo oyibo ije obodo oyibo na anyị kwuru na ọ bụrụ njọ mana gụsị dị gị akwụkwọ gụsị akwụkwọ i lu obodo oyibo arakata ọ bụ na ori ka ị ya-ezu i am not a preacher just ịsị ah, you must do good mba as long as you are an adult you can choose that is my philosophy you can choose ị chọọ ime mma mebe mma ị chọọ ime njọ mebe njọ mana nke ọbụla ị na-eme ọ bụ na ori ka ị ya-ezu gụdị gị akwụkwọ n'ike i zuta ori wee ọ bụ na i buru akpa ego wee na-agba ọsọ na-agba ọsọ ị hụ ebe a sị ee eh, fire danger or something at least ka ị gụọnụ the sign mara ihe ọ bụ ka ị dị ndụ na ebe ata nwee lie nya bụ ego mana anyị na-ekwu ọ dịka oh she's not controlling millions or billions that's why she's saying so no ọ bụrụ ya it's not about it and then ndị nna anyị nọ n'ụlọ anyị bụ ndị nọ n'ezi ma mbotu ndị nọkwa n'ụlọ you know what? This this uh, evil that our parents are committing against the children now. ihe ọjọọ nwa ndị nne ndị nna anyị ndị nne anyị na-eme n'ụlọ against the children because e nwere ike bavia na doing them favor or the youth avia na their parents are actually rooting for them it's actually an evil maka na ndị bụ parents na-eme evil onye nwa bụ youth tata nya ya-abụ nna echi nya bụ future of anam so ọ bụzia na all of us jerezi ego how is anam going to be tomorrow without education ka anyị jebekwe na akwụkwọ jebe na akwụkwọ maka na anyị na-ekwu okwu eh, mm, arọ naabọ gara aga yes yes yes ọ bụrụ na anyị akwụsịrị ya the worst is to come anyị na-ekwu okwu na arọ naabọ gara aga n'ụlọ ọ ga anyị na-aga oboro anam nke wee luo anam nke ovu onye nna bụ ibe gwara anyị na ozi ọma anyị na-ezi dị mma mana ihe anyị na-ekwu abụrụ ya na ndị gụsịrị akwụkwọ na-enwere na ya agwago nwa ya jirila obodo oyibo na-eri mgbara nne ka o jere obodo oyibo nwere nya basịa nya ihe niile ọbụla ibe ya na-eme nya mebe ọ bụ na mmadụ ka ibe ya na-egbu nya gbuo bụ oteli ego na sị ihe nya chọrọ na ebe ọ bụ na anyị si na ụdị ego nwere a na-adịtụrụ aka maọbụ na onye na-eme ya na-emerụ nke maọbụ nke ọzọ na ihe nya chọrọ bụ ọ bụrụ na nna nwe ya ahụ ya gọlịa ụlọ nwa nya nekpo ya anya nya pụta ụtụtụ nya galịa n'ụlọ nwa ụlọ nwa dị tiko n'ebe ọ na o zugoli ya nya ja-anwụ nya nwụrụ ife bụ ife nna mmadụ kwuru nwa ya n'obodo oyibo mana ife ife ife o ji akaụntụ anyị bụ na eh, na ife ọ chọdebe bụ ego ife ọ chọdebe bụ ego but the danger abụrọzi ndị nne na nna na-eme ive we n'ụlọ the danger now bụ na ndị youth wee na-eme ive a na-epush into this evil I call it evil because ị gụrọ akwụkwọ isorokwa na mkpata ego eji malụ ndị be anyị na-asụ mkpata ego eri njipụta ụwa ive nna anụ bụ mkpata ego akịrị m anụ bụrụ m nke mbute ego wee before ị na-ebute ya bụ as in ị na-eprint ego ị na-eprint ego mana ọ bụkwa nọ this thing ka ị chọrọ ime na ị gụdịga akwụkwọ ka ị mara arụ maka ị nwere ike ibu ide ego mmadụ ejide pen pen 50 naira delikole ego niile wee taidela ahụ made even mmadụ ejili pen 50 naira delikole ya nya bụ na imewa na-aga mmadụ asị na na hey what is the cost the cost bụ na nature will balance anything anybody is doing and then ike nwanne ị na-ekwuro maka igwu a sị nọ na ị nwere jeep na ị lụrụ ụnọ n'ime nke a iwe dị na-ekwu na that is your inaction and ị ya-ana ụgwọ ya o ị ya-ana ụgwọ ya na ikwuro ị ya-ana ụgwọ ya funny enough ikwukwu ekwu nwere ike ịnagwa ụgwọ ya yeah maka na ọ bụrụgo na ikwusie mana ndị ị na-agwa anụrọ ị nọ n'onwe gị at peace oziọmawa francis chinwụba na anthony chibata bịalizie na ụmụikwu na iwe ghọrọ ụmụụlọ anyị nọwu n'obodo ọ bụrụ ndị mbute ego ọ na-arakọta ụmụụlọ aspiring mbute egoist ndị na-aspaya ije mbute ego iwe ghọrọ bụ inwelu mkpo tụwa ndị anam transformation movement n'ebe maka na onwe ya bịara gwa anyị sị na ụlọ nwunne n'anya magbusi onwe ya dịsị na anam niile nọọ ndị mbute ego mbesa na-asị ọ bụrụ ndị mbute ego lụlụ va niile ọ bụrụkwa ụlọ va lụlụ va niile na ụlọ nwa niile dị n'ụlọ eluru omu va niile amakọ onye ọnụ oluru omu ka m dị ovu nwanne m ya anwụ anwụ oluru m ka m dị ovu nwanne m ya anwụ because of recklessness because ọ bụrụ na ị dị educated hmm? education is not just eh, ije ụlọ akwụkwọ mana ndị nne na nna the first school bụ family mana ndị nne na nna anyị nọ n'ụlọ na bụ ụmụ nwoke a na-akwanyebe jekwu nje ebute ego jekwu nje ezuvo ori jekwu nje egbuve mmadụ adị na na-akwanye ụmụ ụlọ anyị ụmụ agbọghọ ee ịvụra na onye butela ego ji enwe di and these two sets bụ our future these two sets bụ our future ya bụ ive wutere m rinne mana o lurọ m omi ọkpụ because na ekwuru m ya ekwu ekwuru m ya oge ọ dịkọ na mma mara ive ọ na something ekwuru m ya ekwu ọ bụrụkwa na ekwuru m ya just online mana anyị kwuru ya na aragata obodo anam na-ekwu ya na-agasi gị from Easter day na ndị anam transformation movement ebidokwa ọzọ and I'm using this medium to invite anyone ndị ọ dị ka ọ dị anyị ka unu bịa join na is voluntarily anyị anara akwụ ụgwọ bịa ka i kwuo na o nwere ike ọ bụla na ara anyị ji ekwu ya adịrọ mma bịa ka i kwuo ka a gwara ndị nọ n'ụlọ okwu ndị nwa nọ n'ụlọ maka na ndị nwa nọ n'ụlọ bụ ndị na-eje ele anị na-ebite ego onye alụsị ọlụvụ mgbara o bulu bunye nwa ya ndị travel agent elie nke ya eli ndị ya eme fake visa ndị ya ọ ya-abụ ba eburuju oboro ibe deportọ ba ma ndị ọ ya-abụ ba lụọ ebe ọba banye n'ime somebody sị m kwụsị preach this thing because eh, some of these people na-edonate na-asupport anyị na ATM bụ ndị mbute ego I say okay beautiful ọ bụrụ na anybody jiri maka na m na-ekwu eziokwu kwụsị ịsupport anything he or she sees as a vision I owe you no apology and the funny thing is that ideology nation melia that it must have a follower whether positive or negative is either na na mmiri ya mmiri ya agalele i kpochiri n'ụzọ mmiri ọ bịa kwatuo ụlọ ọ ya agavelili ya bụ na i ji na mmadụ na-ekwu eziokwu sị na ihe ivụla ya na-eme maka obodo na ihe ejirozi na-etinye aka fine onye kele enu ka ha na ya eme onye ọzọ ike onye nwa abụrụkwa onye anam onye nwa supportụa nya bụ movement maka na this thing is natural nke anyị nọzi na-egbu igbu onwe anyị why not nke ka nyere ji na-egbu our boys na-egbuzi onwe anyị mana ọ bụrụ na unu ma the the law and science of nature ma na the strongest thing in heaven and on earth bụ blood the second thing is water ị bịa na-eshed blood why na onye nwaanyị eshedrọ blood ọmara ahụ o nwere ihe ọma ọma ọmakwu the principles of nature okay na mmadụ kpasuru gị iwe ma ọ bụ na nke na mmadụ mesịrị business o lie ego gị ọ bụ na the only thing ị nwere bụ igbu ya ihe adịrọ ndụ na-anwụ ihe adị ndụ

30,000 jegolu one shoe now, highest m golu shoe 10,000 naira because o nwere ndị na-abịa that I don't want to achọrọ m ka va biyelie aka ive m biyeli so ọ bụrụ na this thing is not what the world wants it is perfect it may be what will save the world and that is what matters to me that is my philosophy that is my philosophy ị na-egbu nwanne gị ọ dị gị ka ị ya-adị ndụ let me tell you ị hadịrọ ndụ maka na anị ka ị si bịa ọ bụrụgo ọ bụrụ na ị na-eme na ị na-eje ụka na ị believerọ na anị anam let me tell you ngị nwa na onwe gị bụ anị read your bible you are from dust ive a na-akpọ dust n'ọnụ igbo bụ anị and ebe that is your umbilical cord ebe nwa your your lineage si pụta bụ anị anam dị wee dị nke bụ anị anam so ị like na-akọ tu na-akọ na-agaghị eli anị ya atụlele gị tu ekere anị ya atụ gị ma ị chọrọ ya ma ị chọrọ ya ọ dịrọ mma bụ ive nwaanyị na-aṅụ sisi ọ dịrọ mma jeve na akwụkwọ ụmụnne ụmụ ikolobịa anyị ka anyị jeve na akwụkwọ akwụkwọ bụrụ sọ ọ bụrụ na ọ na ifili na ito ogego ije soro ụmụọla na-eyi patale na-acha mmanụ mmanụ maọbụ ive anam transformation movement with the help of at least one person that have already invested in our adult education bụ um, Dr. Ọnụọra Anselm anyị nwere adult education our center nọgodu na mmụdọra nne sọ mmụdọra ka ọ dị iyiọra bụ the next place anyị etinye mana ive anyị ji tinye n'ovu ebegodu bụ na anyị enwerọ ego anyị ji na-akwụ salary ndị balụba jeve na adult education and unu ruo ebe a ive a na-akụzi abụrọ just eh, eh, eh, to memorize because our system of education is so messed up intentionally that na ive a debere anyị bụ eh, eh, eh, memo- eh, memorial em, ibulu container na-ememorize ive mmarụ kọlụ gị no we partnered with ọdịnala foundation that is igbo heritage a na-akụzili gị amamive the natural science na igbo way ọ bụrọ ije kọvalụ gị na

maka na onye ma nne mara onye na-amarọ o nwere arụ ejima may act in ignorance or may act in knowledge the, the, the natural law is that balance nature will balance it ya ka m ji bịa na nke ụtụ a sị ka m gwa anyị na ọ bụ na anyị ejidere ive we na-eme na nke dị n'iru ya ka njọ mana achọrọ m ka ọ ka njọ ya ka ndị ọ dị ka ọ dị m na mụ ji eti mkpu na-agagharị this is our symposium uh, though the way the the leaders in Anam transformation movement fashioned this bụ na eh, uh, instead of eight days we are going to do it for four days because na anyị enwerọ ego so anyị amaji anyị ya-eme ka ọ bụrụ naabọ for a day biko ọ bụ na ọ dị gị ka ọ dị anyị bịa sonyelu anyị but bear in mind na anyị ana-akwụrọ ụgwọ no ntinye ka anyị na-etinye what I can do for my community not what educate eh, what my community can do for me wee na-ekpe ekpele na-asị

onye ọbụna ga-anara ụgwọ ya yes ị ya-anala ụgwọ gị mụ anala ụgwọ m so i love you all with the the the the, the wholeness of me everything in me my spirit my body my soul my heart avụlụ m ndị be anyị n'anya ọ dị m ka anyị kalịsịa ka anyị dị mma ọ dị m ka ya bụlụ anyị kalịsịrị ya bụkwa na ihe o ji bụ na um, ndị otu anyị onye nweta 1 naira o tinye ka anyị dị mma maka na ive a na-eme ọ dịrọzi mma ọ dịrọ mma cha cha alright Anyukwu um,

so bus na-convey anyị from one community to another anyị na-egote ọjị maka na ị ya-akpọrọ Umudora ndị nne na nna apụta ọ bụna i cherọ ọjị maka Umudora ebe ga-ajụ ịghọtago ị ya-eche ọjị gote mmiri gote nke ọzọ anyị niile na camp ndị si Lagos anyị na-eli nri anyị anara agbanye ego nke anyị ji si Lagos gbara east mana anyị lụrụ ene na Anam wa na Anam transformation movement is catering for the transport feeding uh, in case of emergency health and every other thing ma ive anyị na-eme so i really appreciate us thank you very much Anyukwu Emmanuel thank you everyone that tuned in even though this is impromptu I really love you from the bottom of my heart and Anam ya-adị mma o si na kwa this thing is a phase ọ ya-agave ọ na-ewu ị ma na ndị be anyị na-eme ovu ive wuve onye ọbụla awụ ya n'ebe so ego mbute na-ewu mana ive anyị chọrọ bụ ka o wuga ọsịsọ ọsịsọ e don do as in e don do ka anyị jeve na akwụkwọ and the world is a global village now ebe ọbụla ị nọ like m na-agwa my husband i don't even want to be imagine asị na mmadụ na m elugo 50 years and i'm still living in lagos i wouldn't, I wouldn't do that

we say my connections na-ebubata avịa from China na-ebunye ndị na-ele maọbụ na-ele mbotu nọ n'ime ụlọ nne but this is the power of internet the same thing na Anam na ị ya-anọ na Anam na-atụ avịa na China na-atụ avịa n'obodo oyibo ọ na-anata so ọ bụrụ na migration or something any pressure it doesn't really count men ụmụnna m ka anyị dị mma anyị adị mma ohoha ma ndị ilo ọ chọrọ ma na va achọrọ anyị ya-adị mma so from me to you say good morning thank you